amene ali ku pa desk panga ndikuwayang'ana pompano uh, ripoti yoyamba imene ndili nayo ndi imene inachokera ku germany uh, zathu ofufuza za ndege aku germany amati, amene amati bfu imeneyo yoyamba ndi interim report interim report imeneyo ili pa desk panga ndi kuifufuza ndi kuiyang'ana yachiwiri ndi imene ili pa desk panga ndi kuiwerenga pompano ndi report ya commission of inquiry imene inquiry imene anakhazikitsa his excellency dr lazarus chakwera pa nkhani ya ndege imeneyi kuti ifufuzidwe m'malawi konkuno Ah, imeneyonso ripoti ndili nayo ndikuyiwerenga yachitatu timvetsane bwinobwino pamene yachitatu ndi ripoti yayikulu kwambiri Mhm. imene ndi ndinganene kuti ndi final report ya anthu of germany a bfu Mm. imene ah, ndikuyang'ananso maripoti onsewa atatu ali m'manja mwanga ndikuwayang'ana ndayamba kale kuwawerenga uh, ndinene kuti panopa ndili pa ripoti ya namba 2 yoyambirira ndayimaliza panopa imene ndikuwerenga ndi ripoti ya commission of inquiry uh, imene anakhazikitsa a president ndikamaliza imeneyo ndiwerenga final report ya ku germany ndikawerenga zonsezo ndipereka uh, report kwa president a dziko lino a president a dziko lino professor arthur peter mutharika komanso ndi ma recommendations amene ndi ndikhale nawo pa zimene ndawerenga pa zimene ndaona mmene ineyo uh, ndafufuzira ndinenenso kuti maripoti awiri oyambirira mmene uh, yoyambirira ndi yomalizira Mhm. uh, akuoneka kuti pafunika technical advice Mhm. technical assistance chifukwa zina zimene zikukambidwa mmenemo ineyo sindingakhale ndi ndi ukadaulo omvetsetsa kuti chimene chikuyankhulidwa apa ndi chani Mhm. koma zimenezo ndika ndika ndikaziganizira bwinobwino mwina ndipemphanso ena kuti angandithandize ndisanapite kwa president ndisanapereke kuzifotokozera report.
bwinobwino za technical zo Mhm. zikwambiri chabwino um, tisana uh, unikire kuti um, mwapeza zotani mwina maripoti ena ndi enawo uh, timafuna tingodziwa inu kupatulapo kukhala minister of justice munakhalapo attorney general tingonena kuti ndinu loya ndithu mumadziwa nkhani za malamulo timafuna tidziwe kuti what legal or moral grounds would justify a fresh probe chimene chingapangitse kuti pachitikenso kafukufuku wina ndi chani Ah, pali zinthu ziwiri kapena zitatu choyamba ndi choti muta ngati mmene mwamvesesa bwinobwino ndimamvera bwinobwino bwino lomwe zimene amayankhula ayankhula mmawa wawo muno pa program ino a honorable felix njawala komanso ngati mnamvera bwinobwino mu parliament muja Mm. mmene nkhani ina- inayambira ikuoneka kuti mbali zonse ziwiri ya ku boma ya ku opposition mwinanso ndi ma stakeholders ena onse akukhala ngati akugwirizana chimodzi choti nkhaniyi tiionenso kachiwiri Mhm. so zimenezo sizikuoneka sizachilendo kwenikweni chifukwa mukamva mutamvera bwinobwino ngati munamvera mu parliament muja atayankhula honorable patricia kaliati mp ndi honorable njawala mp anazayankhirapo uh, honorable uh, Eisenhower Mkaka MP amene ndi ya MP aku aphungu aku nyumba ya malamulo ku mbali yosusa ya Malawi Congress Party iwonso anasindika mu parliament momuja namvera bwino bwino ine anasindika kuti iwonso ngati a mcp nawonso ali ndi chidwi kuti nkhani iyi iwunikisu- iwunikidwenso kachiwiri kuti nawonso mwina angaziwe chenicheni chinachitika ndi chani zimene zimachokera kwa honorable mkaka a M- aku mcp ndeno tikati tifunse- tifunse za moral ground kuti chimene chikupangisa kwambiri kuti tifufuzenso kachiwiri chikhala chichani sikuti tikuyambisa akuyambisa ndi a president kapena ndiyambise ndine koma zikuoneka kuti mtundu wonse wa malawi wakumana pamodzi kuti ngozi imeneyi ndi mmene zinachitikira mu juni 2020 2024 muja mwina zina ndi zina amalawi sakumvesa akufuna amvese bwinobwino nde ineyo uh, sindifuna kuti ndi ndipitirire kuposa pamenepo koma ngati nduna imene ikuyang'ana za maripoti amenewo mmene andi- anditumira a president Mhm. mundipase mpata ndiyang'ane bwinobwino sikuti ndikhala persuaded kapena kukam- kukakamizidwa ndi zimene zikuchitika mu parliament kapena kukakamizidwa ndi zimene anthu akufuna ineyo ndigwirisa ntchito professional uh, yanga ngati lawyer kuti ndiyang'ane kuti pali chifukwa chenicheni choti nkhani iyi ifufuzi- ifufuzidwe kachiwiri kapena palibe chifukwa choti ifufuzidwe kachiwiri zimenezo ndika- ndikamaliza kuwerenga maripotiyo ndipereka recommendation imeneyi kwa president nde zinu zonse timva kuchokera kwa president koma ndiku- ndikuvomereza ndikugwirizana nazo kuti anthu ambiri akufuna kuti nkhani iyi ifufuzidwe kachiwiri
pakamachitika zinthu zoterezi um, pa- pamakhala nthawi imene munthu umatha kuzipatsa ndikukhulupirira zokuti ofesi yanunso mwazipatsa nthawi kuti ndalandira malipoti apa pakamafika tsiku lakuti ndikhale nditamaliza kuchita izi ndipo tsiku lakuti ndikuzipatsa nthawi kuti zinthu zitayenda bwino tizachite motere tikapitanso ku bwalo la milandu amatero kuti mulanduwu ndi mmene tapangira plan mwina zina zitha kumabwera mkatimo koma mmene tapangira plan tiyamba kuumva pano mboni ziyenda motere pakamafika tsiku lakuti tizakhala titamaliza inu mwapanga plan kuti izi mukhala mutamaliza liti kuunikira maripoti onsewa ndi kupereka ma recommendations kwa president Ah,
plan yanga yoyambirira ndisanawerenge ndisanaone depth kapena kukula kwa maripoti awawa ndinazipanga kuti ndinazipasa plani kuti maripoti akangofika pa desk panga minister of justice pasaduse seven days ndikhale nditamaliza kuunguza unguza ndikupereka recommendation kwa president ndeno mmene tima maliza parliament lachisanu lathali uh, malipotiwo anali atafika pa desk panga ndiye kuti seven days imeneyo imene naipa- nazipasa poyamba ikadali mkati mwina itha uh, thursday kapena friday ikubwerayi Mhm. koma mmene ndanenera poyamba paja zimene ndikuwerenga osa- osati osafuna kulowa mu ma details kapena mu mu- mkati mwa malipotiwo zimene ndikuwerenga zikundipatsa chithunzithunzi choti mwina inenso ngati nduna ndifunanso mwina ukadaulo wina makamaka pa malipoti aku germany awiriwa ya ku malawi um, palibe zoti mwina ndingafunenso ukadaulo wina koma maripoti aku germany awiriwa ndikamati ndikama- ndikamalowa mkati maripoti amene ndikumawerenga pali zinthu zina zoti m'maganizo mwanga ndikuganiza kuti mwina ndikufuna kuti anthu ena akaswiri pa za ndege makamaka ngozi ya ndege nawonso atithandize chifukwa sindikufuna kuti ndipange mislead a president a dziko lino kapena ndiya- ndiya- ndiya- ru- ndiwa ndiwapitise ku njira yolakwira akamapanga decision yoti tipangaso kafukufuku kapena ayi ndeno munimvesese pamenepo nde ikafika 7 days ikamatha ngati zachitike zoti mwina ndikufunaso mwina timasiku tiwiri titatu pasogolopo ah, zisakhale zoti zos- zosadabwisa ku mtundu wa malawi koma ndikusimikiza mwina ndi- ndi- ndilonjeze kuti 7 days ikamatha ndikhala kuti ndamaliza kuwerenga ngati pali pofuna kuti ena alowerereko andithandize ineyo ndisanapite kwa president ndipanga decide ndikamapita kumapeto kwa uh, sabata ino chachisanu Chabwino. kapena uh, lachisanu imene likubwerayo Uh, n- uh, innocent ndu- ndu- ndikukhulupirira zokuti uli ndi china chokuti ulankhule kapena wafunse a minister koma ndi-